ọ bụrụ na ị bụ onye shi eshi bịa biri na obodo ọzọ ma na ị bụ onye na-arụ ọrụ bekee ị dịghị enwe ohere gị na ezinụlọ gị nọ ni onyonyo a na-eme ga-amasị gị hello ndewo aha m bụ dr rosemary anyanwụ abụ m onye na-ahụ maka mkpụrụ ọgwụ ya bụ pharmacist ebi m na amerịka mi na di m na ụmụaka m anọ onye mi na ya nọ ebe a wụ nwa m nke m ji n'aka aha ya bụ aha m bụ Chimamanda Anyanwụ okay n'oge gara aga ụmụnne m abịa m na-arụgbu onwe m ana m arụ ọrụ atọ afọ gara aga ana m arụ ọrụ atọ arụgide m ọrụ a ike wee gwụ m enwerọ m ohere maka ezinụlọ m mụ na ụmụaka m adịghị anọ ama m ihe na-eme na ndụ ha m bịa jụzi onwe m otu a ka ọrụ amerịka dị ana m arụ ọrụ ụbọchị niile ya ruo ụbọchị asaa n'ime ụbọchị asaa ahụ enwee m ezumike m na-agba 120 miles na-eje ọrụ na-abata abata nke kazi njọ bụ na abịara m bịa banye na asidenti ruru asatọ nke mere ka ndụ m gara ịla n'iyi mana ọ ndị ime n'igwe napụtara m m wee jụzi onwe m etu a ka esi arụ ọrụ wa ọrụ di m na-arụkwa na-akpụ ya pụgharị so di m adị m afụ ya anya m na-akwụ ụgwọ dị egwu iji wee kpọọ ndị bebisita ka ha legidere m ụmụaka m na-adịghị afụ anya nke na-ewutezi m karịzie bụ na mgbe ụfọdụ m paakị moto m n'ụzọ m na-arara ụra ihe dị egwu mere ụmụnne m m wee sị ka m bịa kọwatara igbo bụ igbo si etu m si wee gbanara nsogbu a wee jụọ onwe m kedu ihe m ga-eme wee nwee ezumike otu a ka a ga na-arụ ọrụ amerịka m wee kpebie na ihe ga-agbanwe n'ime ndụ m ihe m meziri ụmụnne m chọwa ihe m ga-eme ọnlaịn wee fụta ihe a na-akpọ ịzụ ahịa n'igwe okwu nke a bụ nke gbanwere ndụ m ọ bụrọkwa na m ma ka esi azụ ya wụ maka na o nwezi nke m zụrụ m na mbụ ọ wọkụrọ mana nke a zi bịa nwezi ihe dị iche n'ihi na afụrụ m ebe ha gosi m na high ticket product bụ ihe a ya bụ nke i nidighi ịzụ ọtụtụ ahịa wee nweta uru n'ime ya a bịa gwazie m na m ga na-ararụ ụra ihe a na-ejikwa aka ya na-arụ ọrụ n'onwe ya nse ya ka a na-akpọ ọtọmeshọn nke ịtọ ha gwaziri m bụ na m nene ya anya na ọ bụrụ na m alaikirọ ya na ọ bụrọ ihe na-amasị m na a ga-akwụghachikwa m ụgwọ m wee rejistanụ wit 149 ụmụnne wee nene ya anya enwekwa m adịrọkwa m tek savi o amarọ m ka esi eme ihe teknọlọji ndị ahụ emebeghị m biznes ọnlaịn bifo m bịazie sị oke nke m mekwuru eme bifo awọkụrọ n'ihi na enweghị m onye m ga na-ajụ ka ọ na-agbaziri m nke mezi m ji hapụ biznes ego m tinye na biznes ahụ ebe 3000 dollars wee funarị m etu ahụ so mgbe m bịazi nwetazie biznes nka ọ bụrụ ihe ka tọgbucha zuru onwe nwezie one on one mentor nwee one on one coach na-agbaziri m ụmụnne m kemgbe a enweziri m ohere m na ụmụaka m kwa jọrọta m na na-eme m akụziri nwa m anya na-etiwe ọtọ sị mọmị na ya laikiziri ka m ji na-enwezi ohere mụ na ya nọkọ na o chekwa na m bido biznes a na ọ ma enyezi m ohere ka mụ na ya na-anọ ụmụnne m na-arụzi ofu ọrụ kemgbe ahapụla m ọrụ ọrụ atọ m na-arụ sị ka m ruo ahapụla m ya na-arụzi ofu ọrụ naanị efuga even otu a m na-arụ per diem ọ ihe bizinesi a na-eme mmadụ ụmụnne m ọ wụ ma ị na-achọ ebe ị ga-aga wee ihe ị ga-eme nke ị ga-eme invest enwekwara investment money n'ime o mhm. ọ dịka ebe ndị biznes ọbụla ị na-eme a ga-enwe ego ị ga-eme na invest ụmụnne m ndị igbo anyị ndị naijiria ndị imigrants anyị na-abatazi na biznes na-eme ihe ahụ n'anya ị ma dịka ihe a bụ ad ọ bụrọ ihe ọbụla ka ha ga-achọ ka m kpaa aha otherwise ha amakwa eme ya approve mana ihe a m na-agwa gị bụ eziokwu ụmụnne m a m asị unu bata na biznes a bịa zụrụ franchise a gbanwee ndụ unu na e, e, e, ihe a kpa n'aka adị eji enyo ele ya ihe a kpa n'aka adị eji enyo ele ya ụmụnne m bịanụ na biznes uru dị ya na ị mee invest once ọ ga na-akwụgide gị ụgwọ till ị nwụọ nke kacha ụtọ bụ m ji wee like ya biznes a bụ na o nwere nke a na-akwụ a na-akpọ residual income ya ga na-akwụzi gị nke ahụ ọnwa niile wee ruo mgbe onye ahụ nwụrụ ụmụnne m na-achọkwa onye dị siriọs si na ọ chọrọ ime biznes ọ bụrọ onye ga-abata ọ bụ sistem o chee na sistem bikos na sistem na-awọk a sịzị na ị ga na-ararụ ụra mba ị ga-etinye uchu mee invest ego ị ga-afụ uru dị na ya na ọ bụrụ ma ị wụ onye na-achọ inwezi ohere gị na ezinụlọ gị ịnọ ị ma na-arụ ma rụgbuo onwe gị ka ị gharakwa na-abanye na ndọgasị ahụ e nwee parent ticha mitin ị ma anọ ebe ahụ a kpọọ ihe ọbụla ị ma anọ ebe ahụ birthdays ụmụaka gị otu a ka ọ dị m otu afọ gara aga mana lezienụ m kịta onye nwe m agbanwola ndụ m emego m ehe na five figure ihe a nụwa ka m na-eritezi five figure ụgwọ m na-eritezi ugbu a na ihe a bụzi five figures achọghịzi m ịkpọ aha ego maka ndị ndị a na-ele n'anya ndị na-ele ihe a ama flag ya ma ịghọtago mana ọ zi ya ka m na-emekizi na dis biznes ụmụnne m uru dị asị m unu bata bịa zụrụ franchise a etu esi akụziri gị aga m anọ ebe a gbaziere gị olu na ọnwa onye nke unu na-ekwu okwu ọ bụrụzi eh, eh, amansi eh, ụfọdụ na-asị cheki na ekpe arụ ọ wụ eziokwu ihe a ọ wụ eziokwu ụmụnne m tinye aka na learn more button kwụọ 149 gị m ga-enwe strategic call with you wee kụziere gị ka a ga-esi wee zụọ ahịa wee zụta ọfụma